amene adaphedwa usiku wa pa 17 novemba 2025 cha ma 11 o'clock ali ku nyumba kwawo ku blantyre dr victoria bobe amagwira ntchito ngati dokotala komanso amaphunzitsa pa sukulu ya ukachenjede ku blantyre yotchedwa kuti kamuzu university of health sciences so nkhaniyidi uh, ndinayipanga cover itangochitika kumene komano pali update yonena kuti apolisi dzulo anatulutsa statement imene imanena kunena kuti uh, agwira anthu 6 anthu asanu ndi mmodzi amene akuwaganizira kunena kuti anatengapo gawo pa kuphedwa kwa Dr. Victoria Bobe. So pa anthu 6 po pali a Raphael amene ali ndi zaka 36 and iwo adali wa polisi wa ku Zimbabwe pali a Issa a zaka 47 amene amachokera ku Mangochi pali a Santosi a zaka 50 amene amachokera ku Nsanje pali a Maxwell a zaka 52 amene akuchokeranso ku Nsanje pali a Charles Chikafa a zaka 62 amene akuchokera ku Blantyre komanso a Peter Chimenya azaka 50 amene akuchokera ku Chiradzulu. Onsewa ndithu ndi azibambo akuluakulu ndithu. Okay? So anthu adagwidwa and apolisi anatulutsa statement dzulo pa 16 December 2025 lero li pa 17 December uh, 2025 apolisi anatenga anthu oganiziridwa ma suspect wa ndikupita nawo ku nyumba ya malemu dr victoria bobe kunena kuti akafotokoze kuti kumalo ko anafika ko motani and wina aliyense anatenga gawo lanji ndi lanji so um, so mu video iyi muona apolisi atafika nawo anthu amene akuganiziridwa wet anthu anatengedwa ku nyumba ya malemu dr victoria bobe leroli ndipo amafotokoza kunena kuti anafika bwanji anapanga chani mu video momwe mukuona pali mzibambo ndithu wavala sheti kapena nditi gwanda ya checks checks iye yeye ndi amene akuganiziridwa kunena kuti anali mmodzi mwa anthu osogolera kupanga chiwembuchi ndithu mzibambo wovala checks yagwandagwandayo ndamene ndithu amasogolera komanso pali video ina imene ikuwaonesa a santos a eliya amene anapita ndithu kuseri kwa mpanda kuja and amakafotokoza mmene anagumulira kuti anagwiritsa ntchito screwdriver ndi chitsulo china komano anthuwa atafunsidwa kuti anafika kumaloko nthawi zanji anakanika ndithu kutchula ati anthu analibe nthawi komanso mu video zina zimene m- makanema ena amene ayikidwa pa tsamba la mchezo la mbc muona unena kuti anthuwa kukhala ngati kuti anagawanagawana poti a santos ndi aeliya akunena kuti ife mnyumba sitinalowe ntchito ya ife inali basi yongotani yongogumula ife titagumula natiuza kunena kuti basi apapa ntchito yathu yatha mnyumbamo sitikuziwa kenaka pali video ina akutenga anthu amene analowa mnyumbamo ndikupita nawo so its alleged kunena kuti mzibambo amene wavala topu koma hudi yake ili ya red ndi amene anaombera malemu dr victoria bobe so anthu atafika kumaloko eti uh, monga mukuziwira amadimanda ndalama koma anthu a- at the moment analibe kashi zinapezeka kunena kuti in the end anaba mac laptop ndi chikwama ndikuchokapo iye mmodzi amene akuti wavala hudi i- komanso chi- chivindikiro chake ah, chipewa chake chinakhala cha red mkaticho ndamene akumuganizira kuti iye ndamene anaombera malemu dr victoria bobe so as we stand right now anthu adakali mmanjabe mwa polisi ku limbe polisi komanso um, anthu ena awiri sanagwidwe komanso mfuti umene ukuganizidwa kuti unagwiritsidwa ntchito pa chiwembupa sunapezeke and zikumveka kunena kuti udakali ku mozambiki komanso katundu amene ngati laptop uyo chikwama cha laptop ucho zimene zinabe zinthu zimene zinabedwa pa tsikuli sizinapezeke etu zinthu zake zomvetsa chisoni kwambiri azibambo akuluakulu ndithu momati aziganiza bwinobwino ayi ndithu kumaganiza zopanga chiwembu anthu abwinobwino so dr victoria bobe anasiya ana ang'onoang'ono and my heart goes out to her family mulungu apitirize ndithu kukutonthozani eti let's hope kunena kuti anthu onse agwidwa ndipo anthu awawa asadzatulukenso kundende akafere komweko okay aeliya muli panja munamva munamva zochimwa muna chimuna panja tafoto kusati ndibwino leo ndili panja eh ya ndi ndi mbyangu asante wae ya tili panja panja nangomba choti pa

Eh? Cholinga chimene munabwera kuno ndi chani chani chani ili?
Chimene china ndi kuba basi. Eh? Kuba. Simunabwerere chinthu china chake. Ayi. Nanga ndi chifani munabwera ndi mfuti. Santos. Yes. Ujeni. Eh, Rafiki. Munabwera ndi mfuti.
Okay. Chifukwa chani?
ndati chifukwa choyamba tafuna tidziwe cholinga chimene munabwera kuno simunanene cholinga chimene munabwera kunaje- munabwe- munabwera zatani eh tayankhulani mumveka bwino santos cholinga chakunena chani eh? okay kunoko munakuziwa bwanji mwadusa njira nyumba zambiri mbiri kuli nyumba uku kuli nyumba uku kuli nyumba uku kuli nyumba munaziwa bwanji kuti kunoko kuli mukhoza peza kwa zimene sasa atafotokoza ndi awo atafotokoza ndi awo ehe awawa ndine atafotokoza ehe
tafotokozani bwino bwino muyankhule mawu omveka bwino sindikumvesesa eh munthu amene anabwera kuno ndi ndani kuno kuti mukuziwe munakuziwa bwanji anakulondolerani ndani Londa amakhala kuti eh? Eh, tafotokozani nuyo